zikomo kwambiri
zikomo kwambiri Sangwani ma commissioners a malawi electoral commission amene mulipo lero commissioner reverend kambulire commissioner dr kamalongera mr andrew mpesi mkulu oyendetsa bungwe la zisankho komanso akuluakulu onse aku malawi electoral commission amene muli pano komanso atolankhani onse amene mwafika amayi ndi abambo choyamba mundilole kuti ndipereke moni wa mafuno abwino wa chaka chino cha 2025 pokhala kuti wena kukumana ndikoyamba chaka chino komanso chachiwiri ndikuthokozeni chifukwa mutamva kuyitana mwabwera ife abungwe loyendetsa zisankho takonza msonkhanowu kuti tipereke uthenga kwa mtundu wa malawi okhudza kalembera wa chisankho wa chibwereza amene achitike masiku akubwerawa monga mukukumbukira tinalengeza pa 27 december kuti tikhala ndi kalembera wachibwereza koma tinazabweranso pa 9 january kufotokoza kuti tayimitsa kaye kuti tikhonze ziwiri zitatu ndiye poti ziwiri zitatuzo takhonza tabweranso monga mukudziwa komanso monga tonse ndikukhulupirira tikukumbukira ndithu kudziwa bwino lomwe pokonzekera chisankho cha pa 16 septemba chaka chino cha 2025 bungwe la mec linapangitsa kalembera wa voti kumapeto kwa chaka chatha 2024 gawo loyamba la kalembera ameneyu linayamba pa 21 oktoba mu magawo onse a kalemberayu ife tinakonza kuti tikhale ndi ogwira ntchito ku national registration bureau kumalo konse kolembetsera mayina mkaundula wa voti anzathu aku nrbwa tinawatumiza kumaloku kuti akathandizire anthu amene anali ndi mavuto ndi umboni wawo wa unzika chifukwa cha dandaulo lomwe a george chipwaira ndi anzawo anapereka ku bwalo lalikulu la milandu mchigamulo chake pa 25 oktoba 2024 khoti la bwalo lalikulu linagamula kuti a nrb akhazikitse ndondomeko kuti anthu onse amene angafike pa malo a kalembera wa voti athandizidwe kulembetsa unzika ngati iwowo alibe chiphaso cha unzika kuti akalembetsa cha unzikacho akwanitse kulembetsa mkaundula wa voti choncho poona kuti pali anthu ena amene sanakwanitse kulembetsa mkaundula wa voti mu chigawo choyamba chifukwa chokuti anali asanalembetse cha unzika ndi bungwe la nrb pamene timayamba gawo lachiwiri ndi lachitatu la kalembera wa voti bungwe la nrb linayika anthu ena amene anapatsidwa udindo othandiza anthu amene amabwera ndi cholinga chokuti alembetse cha unzika kenako alembetse mkaundula wa voti koma pa magawo achiwiri ndi lachitatu akalembera wa mavotiyu panali vuto lakuti anthu ena amene analembetsa chaunzika ndi a nrb umboni wawo sunatuluke mpaka nthawi yotseka malo olembetserawo itakwana choncho sanakwanitse kuti alembetse mkaundula wa voti ngakhale anafika ndithu ku masenta ndipo anayamba kuthandizidwa ndi anzathu a nrb azimayi ndi azibambo pofuna kupereka mpata kwa magulu awiri ndatchula pamwambapawa bungwe loyendetsa zisankho lakonza kuti pakhale kalembera wa voti wachibwereza ndipo tsopano masiku tiyambira pa 21 january kufika pa 3 february 2025 kalemberayu ayendanso m'magawo atatu ife a bungwe la chisankho tikufuna tinenetse pano kuti kalemberayu siwowonjezera masiku pa kalembera amene anachitika kale koma kalembera wa chibwerezayu akuchitika ndi cholinga choti tikwaniritse zimene anagamula bwalo la khoti kuti anthu onse amene sanalembetse chaunzika akabwera kuzalembetsa mayina awo mkaundula wa voti athandizidwe kulembetsa chaunzikacho ndipo kenako akamaliza ndondomeko zonse za chiphaso chaunzika athe kulembetsa mkaundula wa voti choncho ndinene mobwereza ndithu kuti oyenerera kukalembetsa pakalembera wa chibwerezayu ndi magulu awa choyamba ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika ndi abungwe la nrb kuyambira pa 21 oktoba kufika pa 4 january 2025 ndipo sanalembetseko mkaundula wa voti. Choti mudziwenso ndi chokuti pofuna kukwaniritsa chigamulo cha khoti, bungwe la nrb linapita kale kukapangitsa kalembera wa unzika wapadera kuyambira pa 29 December mpaka pa 4 January 2025 ku maboma onse amene anali m'magawo loyamba anali mu gawo loyamba la kalembera wa voti chachiwiri olo gulu lachiwiri ndi anthu onse amene analembetsa chaunzika pa nthawi ya kalembera wa mayina a mkaundula wa voti m'magawo achiwiri ndi achitatu akalemberayu koma sanakwanitse kulembetsa mkaundula wa mavoti chifukwa chakuti umboni wawo waunzika unali usanatuluke choncho dziwani kuti kalembera Pa kalembera wapadera ameneyu, anthu onse amene analembetsa kale m'kaundula wa voti pa, ndibwerezenso pamenepo, dziwani kuti anthu onse amene analembetsa kale m'kaundula wa unzika pasanafike pa 21 October 2024, komanso patadutsa pa 4 january 2025 sakuyenera kukalembetsa nawo ndipo sadzaloledwa kutero anthu onse amene analembetsa kale mkaundula wa unzika koma sanapite kukalembetsa mkaundula wa voti pa zifukwa zosiyanasiyana kuphatikizirapo amene nthawi yotseka mayina pa 11 disemba inawakwanira pa mzere nawonso sakuyenera kulembetsa nawo mkaundula wachibwerezayu kumbukiraninso kuti ndi mlandu kulembetsa mkaundula wa voti koposa kamodzi ndipo ngati alipo amene analembetsa kale mayina awo mkaundula wa voti m'magawo atatu aja koma anasamukira kudera kwina atalembetsa kale amenewa chonde musakalembetsenso ku dera limene mwasamukiralo chofunika mudziwe ndi chokuti gulu limeneli lidikire nthawi yosintha malo oponyera voti kapena ndikuti ma transfers ikafika nthawi ya ma transfers anthu amenewa adzapemphedwa kupita kumalo amene akufuna kukwa kudzaponyerako voti kuti akapange transfer ah, chiphaso chawo pa nthawi imene tikupanga kalembera wa mayina a mkaundula wa voti wa chibwerezayu sipakhalanso kalembera wa unzika m'malo olembetsera chifukwa onse amene amayenera kulembetsa unzika ndikukalembetsa mkaundula wa maina wa voti kuchokera ku makhonsolo omwe amafunika athandizidwe analembetsa kale ndi a nrb ndimafuna ndifotokozere tsopano za chiwerengero cha amene akuyenera kulembetsa voti mkaundula wa chibwereza azimayi ndi azibambo mukumbukira bwino lomwe kuti bungwe la national statistics office linaperekera chiyerekezo chakuti anthu oyenera kulembetsa mkaundula wa voti pokonzekera chisankho chathu cha pa 16 septemba ndi 10,957,490 pakalembera wa maina wa mkaundula wa voti amene tapanga chaka chatha anthu okwana 7,162,127 ndi amene analembetsa mkaundula wa voti ku malo athu olembetsera kalembera amene anali okwanira 6339 m'masenta athu amenewa kalembera amayenda kuyambira uh, tina amachitika masiku okwana 14 amene anakonzedwa malingana ndi malamulo mu gawo 4 la lamulo loyendetsera chisankho cha purezidenti aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala chiwerengero cha anthu amene akuyenera kulembetsa mkalembera wa chibwerezayu chikuchokera pa anthu amene analembetsa ndi a nrb kuyambira pa 21 oktoba limene linali tsiku loyamba kalembera wa mayina a mkaundula wa mavoti mpaka pa 4 januwale limene linali tsiku lotsiriza la kalembera wapadera wa unzika kwa amene sanathe kulembetsa unzika m'makhonsolo a gawo loyamba la kalembera wa voti amayi ndi abambo monga tikukumbukira pa 10 january 2025 bungwe la nrb linatulutsa chiwerengero cha anthu amene analembetsa kuyambira pa 21 oktoba mpaka pa 4 january ndipo chiwerengero chimenechi analipo anthu 373

ndi amene ali oyenera kudzalembetsa mkaundula wa voti chifukwa chokuti adzakhala atakwanitsa zaka 18 pofika pa 16 septemba choncho timafuna tidziwitse mtundu wa amalawi kuti chiwerengero cha anthu amene angalembetse mkaundula wa voti

analembetsa kale mkaundula wa voti mwachoncho nkuona nambala yomwe ndatchula range 271784 kufikira 271854 nditsindike kuti mwa nambala imeneyi ena analembetsa kale mwachoncho ndizotheka kuti anthu amene atatuluke kuti azalembetse akhoza kukhala ochepera pamenepa bungwe loyendetsa zisankho lidzalengeza kuchuluka kwa anthu onse amene akuyenera kulembetsa pamenepo ndibwerezenso masiku a kalembera wa voti wapadera kalembera wa voti ameneyu achitika m'magawo atatu monga ndinafotokozerera ndipo gawo lililonse lidzakhala masiku awiri pamenepa ndifotokozerere kuti mutha kukumbukira kuti mmene timalengeza kuti tidzakhala ndi kalembera wachibwereza Tinafotokoza kuti kalemberayu adzayenda masiku 5 gawo lina lililonse ndipo apa muona kuti masiku aja tatsitsa kufika masiku awiri. Kutsitsaku kwatengera chiwerengero cha anthu amene akukalembedwa chifukwa chokuti anthuwo ndi 271,000 monga ndinafotokozera muja. si chikanakhala choyenera kuti tipereke masiku 5 chifukwa kuti nambalayo ndi yochepa pa anthu 271,784 bungwe la chisankho laona kuti likhoza kukwanitsa kuwalemba m'masiku awiri pakanali pano bungwe loyendetsa chisankho layika ndondomeko kuti pamalo aliwonse akalembera wa mayina mkaundula wa mavoti pakhale anthu ndi zipangizo zokwanira kuti wina aliyense akathe kulembetsa mu nthawi yabwino ndondomeko ya kalembera wachibwereza iyenda motere gawo loyamba lichitika kuyamba lachiwiri pa 21 january kufikira lachitatu pa 22 january 2025 ku maboma awa mzimba lilongwe lilongwe city mangochi mangochi municipality mwanza chikwawa nsanje maboma amenewa ndi a 21 ndi 22 january gawo lachiwiri lidzachitika pa 27 ndi 28 january ku maboma awa nkhata bay Rumphi, Likoma, Kasungu, Kasungu Manisipalite, Dowa, Mchinji, Ntcheu, Zomba, Zomba City, Blantyre, Blantyre City, Thyolo ndi Luchenza. Gawo lachitatu kalembera adzachitika kuyambira pa 2 kufika pa 3 february m'maboma awa chitipa karonga town mzuzu city nkhotakota ntchisi salima dedza balaka Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe ndi Mulanje. Ndifotokozerere za nthawi yotsegula ndi kutseka malo akalembera. Bungwe loyendetsa zisankho likukumbutsa anthu onse kuti malo olembetsera mayina a mkaundula wa voti azidzatsegulidwa nthawi ya 8 o'clock mmawa ndi kutseka 4 koloko masana mtundu wa amalawi wonse udziwenso kuti makina athu olembera mayina mkaundula wa voti adzasiya kulemba nthawi ikadzakwana 4 koloko masana choncho langizo lochoka ku bungwe la zisankho ndikuti anthu onse amene ali oyenerera kuzalembetsa maina awo mkaundula wa chibwerezayu chonde muzafike mu nthawi yabwino chifukwa ngakhale muzakhale kuti muli pa mzere 4 koloko makina akazatseka palibe amene azathe kulembetsa choncho tiyeni tisadikire kuti mpaka nthawi ithe kuti titulukire tifike nthawi yabwino ndikambeko zakuyang'anira ndi kuonerera nawo kalembera wa voti mwina monitoring and observation amayi ndi abambo bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa azipani komanso anthu onse amene akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho moyima pawokha ma independent komanso amabungwe omwe si aboma kuti akonze ndondomeko zoyika anthu owayimirira onse azidzayang'anira kapena kuonerera mmene ntchito yakalembera wa maina a mkaundula wa voti idzayendere kwa amene akufuna kusintha mayina a anthu amene adzawayimirire ndipo anatipatsa kale tikupempha kuti atidziwitse kudzera m'maofesi athu a bungwe loyendetsa zisankho omwe ali m'maboma onse mdziko muno pomaliza ndibwereze kulimbikitsa Amalawi onse kuti pamene kalemberayu adzachitika titsatire malamulo ndi ndondomeko zimene zinayikidwa pa nyengo ino pamene tikukonzekera chisankho. Tonse tikatsatira malamulo tidzathandizira kuti chisankho chathu chaka chino chikhale chopambana. Komanso tikwaniritse zolinga za chisankhochi mogwirizana ndi mutu wa chisankho chathu umene tikunena kuti Kulimbikitsa utsego utsogoleri wa demokalasi kudzera mu voti yanu. Ndithokoze chifukwa cha kumvetsera kwanu. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni.